america imathandiza malawi 350 million dollars pa chaka ndalama zimenezi ndi zambiri 605 billion kwacha ku nkhani ya matenda a edzi ndi hiv amatithandiza kwambiri 3.1 trillion amagula ma arv ndi zina zofunikira mtukula pakhomo amalawi akulandira kuchokera ku banki ya ku america yotchedwa world bank as one of our donors amaonesesa kuti ndalama zimenezi zikupindulira osauka koma akuluakulu ku america anali okhumudwa kuona ndalama zambiri zikuthera mmatumba mwa anthu ochepa mbuyomu anthu angapo anagwidwa milandu yawo inayima ku khoti komanso sanamangidwe achakwera anangowayimitsa ntchito ndi kuwasiya kuti azikadyera mwaufulu ndalama zakuba america itaona izi inamva kupweteka yapereka bani kwa mbava folo kuti zisalowe mdziko lawo purezidenti chakwera wakwiya kwambiri ndi ganizo limeneli walankhula mawu achipongwe komanso kunyoza america akutiuza kuti makhoti athu akugwira ntchito mwa professional what professional mbava zikusolola ndalama sizikumangidwa mlandu wa leader of opposition sunathe makhoti chimene akudziwa ndi kuzuza otsutsa boma okhaokha amalawi ali kumbuyo kwa america pothana ndi corruption iwe chakwera ukhoza kumayikirako kumbuyo majaji akowo chifukwa ndi amene anakuthandiza kuti upite ku state house dziko la america singalole kumatumiza ndalama kuno zothandizira osauka patsogolo pake muzingogawana pamtundu panu makontrakiti kumapasa mwana kuyang'ana makontrakiti a misewu kumapasa vitumbiko mumba what is that later on america ikayankhula chifukwa ndalama zimene zimachokera ku america zija amene amapereka misonkho ndi anthu aku america they have to feel pain kukuonani inuyo mugawana nokhanokha lero akuti makhoti ali professional what professional makhoti akuba

russia itayamba nkhondo mu 2022 inapatsidwa ma sanctions 17000 european union ndi america anasiya kugula katundu wochokera ku russia ankakhulupirira kuti akachita zimenezi vladimir putin akhaula koma zimene tikuona pano russia is one of the powerful economy in the world chuma chawo chikukwera kuposa maiko ambiri a ku europe isanayambe nkhondo russia imapanga 276 billion dollars pogulitsa mafuta ndi gasi chaka chilichonse america inaganiza zowakhaulitsa atapanga invade ukraine anayika ma sanctions ndi kuletsa mayiko kugula mafuta a putin maganizo awo ankaona ngati kuti russia isauka koma mapeto ake sizinatero oil demand is very high pamene supply ikuchepa mafuta a galimoto anakwera pa dziko lonse kuchoka pa 80 dola ndi kufika 110 dola per barrel amene akuvutika pa nkhani imeneyi ndi maiko omwewo a ku europe ku russia mafuta ali kwambiri chifukwa amayenga okha ngakhale america inaika ma sanctions oletsa russia kugulitsa mafuta ku europe vladimir putin sanadandaule anangosintha misika ndi kuyamba kugulitsa ku china komanso india akupanga ndalama zochuluka poyerekeza ndi poyamba

13% aluminium zonsezi zimachokera ku russia aluminium tikudziwa bwino ena amapangira mapoto ku russia alikonso wambiri palladium amagwiritsa ntchito kupangira zinthu zambiri kuphatikizanso zipangizo za galimoto nickel amapangira mabatire ndiye kupatula oil ndi gas russia imagulitsanso katundu ameneyu pa mitengo yokwera nkhondo imene akumenya ikuthandiziranso kukweza chuma anthu oposa 3.5 miliyoni apeza ntchito ku military sector since 2022 mafakitale opanga zida za nkhondo akulipira masalare okwera zomwenso zikupangitsa kuti ambiri athamangireko machine operator akulandira ndalama zambiri kuyerekeza ndi manager komanso dokotala ngati mukukumbukira bwinobwino itangoyamba nkhondo vladimir putin anakakamiza anthu kulowa usilikali ena anakwiya ndi kuthawa 2022 mwachitsanzo achinyamata oposa 1 miliyoni anasamukira kunja ambiri anali ma professional zomwenso zinaonjezera labor shortage nawonso mafakitale opanga zida za nkhondo komanso gulu la wagner anaonjezera masalare ambiri ataona zimenezi anasiya ntchito ku madipatimenti ena ndikulowera ku military Demand yofuna zida inakula kwambiri chifukwa cha nkhondo ya Ukraine. 35% output ya dziko inali raw material. Mwayi wa ntchito unachuluka komanso masalary anakwera. Mwachidule, nkhondo ya ku Russia ndimene yathandizira kwambiri kuti chuma chikwere. Ngati mukumva IMF yatulutsa ripoti ndikumanena kuti chuma cha russia chakwera ndi 3.1 percent zonsezi zikuchitika chifukwa cha kukwera mitengo kwa fetereza kukwera mitengo kwa mafuta komanso nkhondo ya ku ukraine ntchito zambiri zimene zikupezeka ku russia zikupezeka mafakitale opanga mabomba komanso magulu ngati wagner asilikali a russia anakweza masalary ndi anthu akumathamangira kumeneko kuti akamenye nkhondo ande ndalama ngakhale chuma cha russia chikuchita bwino panopa akuyenera kusamala chifukwa pena pake sizili bwino inflation yawo ndi yokwera komanso ndalama yawo yagwa ndi 25 percent isanayambe nkhondo 1 dollar inali 80 ruble koma panopa ndi 102 mbiri imatiuza kuti chuma cha dziko chikamachita bwino chifukwa cha nkhondo zotsatira zake ndi depression vladimir putin akudziwa zonsezi ndi chifukwa chake akulanda mafamu ndi malo ena ofunikira ku eastern ukraine nkhondo ikadzatha adzapanga control madoko tirigu ndi mbewu zina zofunikira potero zizamuthandiza kukweza chuma world war 1 itatha 1918 zambiri zachilendo zinachitika asilikali analanda boma ndi kuthesa german empire mfumu yawo inathawira ku holland ku russia red army inapha mfumu kunali ottoman empire ku turkey inathetsedwa komanso mfumu inathawira ku italy maiko onse ndatchulawa chuma chinkayenda bwino mu nthawi ya nkhondo chifukwa amagulitsa zida nkhondo itangotha 1918 zinthu zinavuta anthu anasanduka malova komanso asilikali anaukira